ndewonu ụmụ amaala igbo ọha naijiria ndị ọma ndị nwe m na ndị m nwe anyị abịala ọzọ n'ihe mmemme anyị si n'ụlọ ọrụ igbo ezue nke nta na-ewetara unu kwa izu anyị kpọrọ nnọkọ ụmụ nwanyị nnọkọ ụmụ nwaanyị bụ ohere anyị ji ewetara unu ihe dum gbasara ndụ nwaanyị mmekọrịta nwaanyị na ibe ya okwu ọbụla atụmatụ ọbụla mmekọrịta ọbụla metụtara nwaanyị ọ na-apụta ihe n'ihe mmemme nnọkọ ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị werekwa aka ha leba anya na ihe ndị a metụtara ndụ ha kọwasịa ya na nghọta ha otu ha si wee mata o si were apụta ihe ọ bụrụ nke a ga-emezi emezi ụmụ nwaanyị ga-ejikwa aka ha kọwa na ihe kwesịrị ime Ujunwa Kalu bụ aha m ihe mmemme nnọkọ ụmụ nwaanyị agaghị ezu oke ma ọ bụrụ na ndị anyị na ha ga-akarịta ụka anọghị ebe a taa n'ihi ya ka anyị zuo ike nwa mgbe nta anyị chiata azụ aga m eme ka unu mata ndị anyị na ha nọ ndewonu ka anyị gazie n'ihu kọwasịara unu ụmụ nwaanyị ndị anyị na ha ga-akarịta ụka na nnọkọ ụmụ nwaanyị nke taa isiokwu anyị ji were azọpụ ụkwụ na nnọkọ ụmụ nwaanyị nke izu a bụ ọlụ dịịrị nwaanyị n'izu a na-eme ibu ọnụ ọnwa a na-eme ibu ọnụ mkpụrụ ụbọchị one a na-eme ibu ọnụ a gụkọọ ha dum mkpụrụ ụbọchị iri anọ a ga-ebu ọnụ wee sọpụrụ ntaramahụhụ onye nzọpụta tara wee jee nwụọ n'elu obe N'aka nni m, nwanne anyị nwaanyị anyị na ya ga-anọ. Biko, kelee ma kọwara ọhaneze onye ị bụ. Ndị be anyị ndewonu, mma mma nụ. Aha m bụ Odoziakụ Mercy Ezeunala. Abụkwa m onye ọrụ oyibo. Anyị na-arụ ọrụ nyocha a na-akpọ research. Anyị na-enyochacha ma mkpọlọgwụ ma akwụkwọ nni ka a malụ ọya dị iche iche. anyị eji ya wee na-agwụ ndewo ndị be anyị ndewo daalụ n'aka ekpe m nwanne anyị nwaanyị kọwakwara ọhaneze onye ị bụ
aha m bụ oriakụ Nkiru Nwokeke abụ m onye nkụzi ana m akụziri ụmụaka
ndewo Nkiru ndewo Mercy isiokwu anyị ji wee bịa taa ka anyị kpọtịpụ ụkwụ ka anyị leba ya anya ọlụ dịịrị nwaanyị nye nzukọ kraịst na mkpụrụ ụbọchị iri anọ a na-ebu ọnụ were edo onwe mmadụ nsọ ka anyị malite n'ebe ị nọ ka ihe ị ghọtara maka okwu a tupu ị gaa n'ihu ị nwere ike rụtụrụ anyị aka n'ihe bụkwanụ lent a a na-ekwu okwu ya n'olu bekee ya bụ ọnwa nsọ ọnwa nsọ a na-akpọ lent n'olu bekee anyị ma na akwụkwọ nsọ kwuru na Jizọs bara n'ime ọhịa na wilderness, ekwensu wee nwaa ya ọnwụnwa dị iche iche mana o merichara ha ncha. Ọkwa ụbọchị bụ na nwaanyị ọbụla ya edo onwe ya nsọ nọlụ chee echiche gbasara ndụ ya maka na ndụ anyị dị bụ onyinye chineke nyere anyị and na onyinye anwa ọ gwara anyị nwere ihe ọ bụ ọ tụpụtachara aka sị na anyị ya emeli ya ọ mgbe dị mkpa na nwaanyị chere echiche ma ihe a chineke sị m na mụ meelie ana m emekwelie ọ mgbe nwaanyị ya anọ neba anya n'ezinụlọ ya ma onye nwere ezinụlọ ma onye nwerọ ineba anya na ndị gị na ha nọ ndị gba gị gburugburu mara ụdị ndụ ha na-ebi ọ mgbe nwaanyị nwere ụmụ di na ụmụ ya enyocha nyomie ndụ ụmụ ya wee malụ na ụmụ ya so wee na na-eme ihe e kwesị ime na lent ihe dịka ekpele ijisi ike na ekpele inyocha ndụ e nwee ajọ ihe onye na-eme mgbe anwa kwụsị ya ọ yọọ ayịyọ mgbaghalụ kwekwanụ nkwa na ọ ma emezie ọ mgbe dịlụkwa nwaanyị ine ndị enwerọ ka ọ ra ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'ime nzukọ kraịst ebe ọbụla ọ nọ wee neta ndị enwerọ ka ọ ra mgbe ahụ ka ọ dịịrị nwaanyị inenekwa malụ ndị enwerọ ka ọ ra gbatịa aka setịpụ aka wee nyere ha aka n'ụzọ dị iche iche ka anyị nụkwa n'aka nwanne anyị nwaanyị bụ Nkiru Nkiru ngwa ka anyị nụ ihe ị nwere ike ikwu gbasara ọlụ dịịrị nwaanyị nye nzukọ Kraịst na ọnwa a na-ebu ọnụ dịka nwanne anyị nwaanyị kwu ọ bụ oge anyị onwe anyị eh, dịka nne ga-eleba ndụ anyị anya leba nke ezinụlọ anyị maka na ọ bụrụ na anyị dị mma di anyị adịghị mma ụmụ anyị adịghị mma ọ gaghị adị anyị obi mma ya mere mgbe anyị na-agba ọsọ eluigwe a na-achọ ka anyị jiri oge a wee rute Chineke nso karịa anyị kwesịkwara ileba anya hụ na ezinụlọ anyị na-esonye ọ ga-awa ọ dịrị onye ihu mma ọ dịkwara onye azụ mma ihe a na-aga nke ọma maka na ọ bụrụ na ezinụlọ dịkọtara ọnụ jikọta ọnụ dịka oge dị otu a na-ekpekọta ekpere agụ akwụkwọ nsọ eje n'ụlọ chineke eme otu a ga-esi wee rute chineke nso ọ ga-eme ka ndụ ha dịwanye mma ọ ga-eme ka ha mee ihe e kpere n'ikpe na eziokwu ọ ga-eme ka ha na-eme ihe ga-eme ka agbata obi ha marakwa na ha bụ ndị na-efe Chineke kedu otu ọnọdụ a ga-esi nye aka ka nzukọ kraịst wee rite uru Mm, dịka anyị na-ekwu ọ bụrụ na ezinụlọ dị mma ọ ga-esi ebe a rute nzukọ kraịst and sikwa na nzukọ eh, kraịst banyekwa n'ime obodo so mgbe ofu onye dị mma ọ banye na ụmụ banye na di banye n'ụlọ ụka banye n'obodo obodo adịgo mma naijiria niile adị mma daalụ ị gbọrọ ihe ewu na-ata ka anyị jụkwa nwanne anyị nwaanyị ị nụ ihe ee eh, nwanne anyị kwuru na nzukọ kraịst na-erite uru na ọ bụrụ na ezinụlọ dị mma ọ bụrụ na o nwee ebe iri mperi dị na ebe a na-afụta na a na-abịa ikpere chineke dịka na ebe e nwe anaka dị iche iche kedu ọlụ dịrị nwaanyị na mgbe a na-ebu ọnụ ọ ga-asị mba na ya na- na- na ya nọ n'izu na ya nọ na nsọ mba mmadụ agwana ya ihe gbasara otu a ka o wezuga onwe ya kedu ọlụ dịrị ya
ọlụ dịrị nwaanyị mgbe anwa bụ ikpesi ekpere ike ya na ije ebe anwa e nwere anaka abịa na nzukọ kraịst anwa o nwee ihe na-achọ imebi mgbe anwa ọ mgbe anwa ka ọ dịrị nwaanyị ịkpọ ndị isi wite obi umeanị ọ bụrọ ihe a na-eme n'ike aka ọ naanị mmụọ nsọ chineke ya enye nwaanyị anwa ike nyekwa nya ọnụ mmiri ọ ya eji wee kwu ya bụ okwu maka na anyị ma na otu e si kwu okwu dị mkpa O jekwuru ndị isi o wee sị, Nekwa ihe na-achọ imebi nzukọ a. Ka anyị tụleenụ uche gbasara ya. Ọ bụrụ ihe ọ ni- ihe ọ ya-akpọ ndị nọ n'ime n'ime nsogbu ahụ akpọ ha n'akụkụ ọ ihe a ya-eji nwayọọ wee kwuo n'obi umeala ya na n'obi udo n'ọnụ mmiri udo wee kwuo onye e, nkiru a ga-arapụrụ e, ndị ọlụ n'ime ụlọ nsọ chineke dịka ndị ụkọchukwu ndị oje ozi ndị nnekọta anaka ụka iche iche ka ọ sọ ha ka ọlụ dịrị na mgbe a na-ebu ọnụ ka o nweru ihe ọ ga-abụ bụ na nwaanyị ụmụ nwaanyị na-eme n'ụlọ ụka o nyela aka hụ na ọrụ ha dị mfe ma na ọ gara nke ọma karịa na ha nwere ike irita mmụọ ndị na-abịa ofufe nro karịa ọrụ chineke awụhụ naanị ndị e yinyere akwa ụkọchukwu ọ wụhụ naanị ha ka ọrụ a dịara dịka anyị na-agụ n'egwu ọrụ chineke dịrị mụ na gị

nwaanyị ọbụla anyị anyị lee n'akwụkwọ nsọ ndị dịka Mary Magdalene ụdị onye ọjọọ mechaa chegharịa ọ rụrụ ọrụ ka a ga-asị na ọ wụ ụkọchukwu n'onwe ya And- ma ndị ọzọ gasị anyị agaghị enwe ike ịkpọ aha ha ugbu a ya mere nwaanyị ọbụla hụtara onwe ya n'ime nzukọ kraịst kwesịrị ịma na o nwere ọtụtụ ihe ọ ga-emenwu ebe ahụ ị nwere ike ịkụziri ụmụaka soro hazie akụkụ ahụ na-eme ka ụmụaka mata okwu chineke na-eto n'ime egwu chineke nke ga-enyere obodo aka mgbe ha ga-etolite ha nwekwara ike inyere ndị ndị tolitego ndị na-etolitego etolite nọ n'ime nnukwu ụlọ ụka ka ndị nke aha Na ndị na-esokwu- ntorobịa. ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọ ka ha fee ụz- eh, eh, bie ndụ nke kwesịrị ụmụ chineke nwee ike ọ wụrụ akụkụ aha o- onye ọbụla nwere ebe chineke si- na-emetụ ya n'obi ị ga-arụ ọrụ ọ wụrụ nke gị wụrụ akụkụ a dịka nwaanyị gaa akụkụ aha jee ozi asịna na eh, eyighị m akwa ụkọchukwu ị mara ebe ahụ obi gị na-asị gị rụọ ọrụ a rụọ ọrụ a gaa ebe ahụ mezie akụkụ ahụ i mezie ebe a gịnwa emezie ebe a onye a emezie ebe a ị hụ na ụlọ ụka niile adịkọta ọnụ ihe a na-aga nke ọma ahapụna ụkọchukwu o mee n'ihu o mee n'azụ maka na ọ mmadụ ka ọ wụ ọ wụhụ chineke ya mere anyị niile ga-ejikọta aka ọnụ hụ na ọrụ chineke na-aga n'ihu n'oge nke anyị mgbe anyị dị ndụ n'ihi na onye nwụrụ anwụ anaghị efe chineke onye nwụrụ anwụ agaghị ejere chineke ozi nke ahụ ị ma kwupụta ya mee ya ka ọrụ na-aga n'ihu anyị esona na ndị na-etikpọ maka na o nwere ndị na-abịa n'ụlọ ụka ka ha na-ebida ọrụ chineke na-ebida ya mana ọ dịghị mma ka anyị so na ndị na-ebulite ya elu na-ewuli ụlọ ụka chineke elu ịlụtụ aka n'ọrụ
ọbụladị ee ụmụ nwaanyị lụrụ na ka a hụta n'akwụkwọ nsọ o nwere ofu nwaanyị m ma pụtara ìhè n'akwụkwọ nsọ a kpọ Debora kedu otu ụmụ nwaanyị ga-esi wee nwee ike hụ na a chọtara ụdị mmadụ dị ka Debora n'etiti ha tụmadụ ugbu a maka na mgbe a na-eme ofufe nru a ibu ọnụ a na-edobe mmadụ nsọ ọtụtụ ihe na-apụta ìhè o nwe otu ụmụ nwaanyị ga-esi wee dowe onwe ha ha enye aka wee lụọ ọrụ dịka Debora lụrụ na ọ pụtara n'akwụkwọ nsọ Mercy nwee ike itinyetụ ọnụ na ya otu ụmụ nwaanyị ga-esi merie ka anyị lote na Debora bụ a prophetess onye amụma ka ọ bụ mgbe ahụ bụ judge and o nyere ụmụ Israel aka rinne mgbe anwa na kịta a na-ebu ọnụ bụ lent oge nsọ ọ dị mkpa na ụmụ nwanyị bịakọtala ọnụ ka ụmụ nwanyị taa anụ arụ afụfụ buo ọnụ kpee ekpere chọọ iru chineke tikuo iru chineke n'oge anụnwa bụ oge anyị ncha ma ihe na-eme n'ala anyị wee tikuo iru chineke wee nụ ọnụ mmiri okwu chineke ihe ọ ya-agwa anyị enwerọ ihe karịa ka onye na-anụ from chineke onye na-anụ na-anụ ozizi onye nwe anyị mm. enwerọ ihe karịrị ya maka na ị malụgo ụzọ ị ya-aga maka na onye anarọ anụ ozizi onye nwe anyị dị ka onye nọ n'isi mm. onye na-asọ ngọngọ nọ n'isi and ọ nọ nọ ọ dagbunye n'onunu mana onye ọbụla na-achọ iru onye nwe anyị wee nweta iru onye nwe anyị o wee zie onye ozi sị ya na-ekwu ụzọ unu na-eje sinu n'ụzọ fụta ma ọ sodo n'ụzọ wee na-eje enwerọ ihe karịrị ya ọ maka ya ka o ji dị mkpa na ụmụ nwaanyị abịakwa n'ezinụlọ na ha bụ ndị na-achọ iru chineke mgbe ọbụla bụ ndị nọ n'ekpere maka na ọ sọsọ n'ebe anwa ka ị ga-eji wee nwetenwu iru Chineke ọ bụrọ mgbe ị nọ n'ilo na-akọ akụkọ ma mgbe ị na-eje n'ụnọ dị iche iche jee ụnọ fashọn dị iche iche mba ọ mgbe ị doolu onwe ya nsọ gụọ akwụkwọ nsọ tikuo iru Chineke kpee ekpele uti ndị ọzọ mgbe ahụ ka Chineke ya-abịa zie ya ozi otu Debọra si wee mee deeme ndị be anyị anyị ga-ezu ike nwa mgbe nta ka anyị gaa jụọ ndị mmadụ ndị ọzọ ihe bụ uche ha gbasara ọlụ dịrị nwaanyị nye nzukọ kraịst mgbe a na-eme ibu ọnụ n'ọnwa nsọ anyị nachite azụ anyị ka ga-agakwa n'ihu tụlee ọtụtụ echiche obi ndị eh, anyị na ha karịtara ụka na
ịzachakwa na ụlọ ụka n'agbanyeghịkwanụ na bi- na tupu ebido mmemme a anyị na-abịa zacha ụlọ ụka ụlọ ụka nke mụ awụ m onye Roman Catholic e nwere otu otu otu otu na-aza ya anyị aganaghị anyị agha- enweghị ike ichewenu mgbe emume lent jiri bido mana izu a anyị nọ n'ịta ahụhụ ọ bụrụkwa na onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa nke chineke echewela mgbe ị nọ n'otu a nọ mgbe ndị otu unu eji bịa ịzacha ụlọ ụka ka ị ga-eji were bịa rụọ ahụ gị ụka mgbe ọbụla bịa zachaa ya wụ ụlọ ụka kpochasịa ihe niile ọ bụ ebe a na-asa ahụ ọ bụ ebe a na-eme mposi kpochasịa ha ncha niile kpopụ ya ya wụrụ ụzọ nke i siri wee taa ahụ wee soro onye nwe anyị bụ jizọs kraịst wee na wee taa ahụ ebumọnụ abalị iri anọ o buchara wee banye na ogige nke getsamene ebe ọ nọrọ wee taa ahụhụ wee were kpọgide ya na obe Reverend Sisters anyị ama hapụrụ ha ọrụ niile bụ ọrụ kwesịrị ịrụ n'ụlọ ụka anyị ga na-arụkwa nke anyị kwe- nke anyị kwesịrị ịrụ were akwado ha
ka anyị gazie n'ihu anyị abatawo ọzọ unu anụwo ebumnuche nakwa nghọta ndị anyị na ha kpara ụbụbọ n'ama nọ na-ekwu ihe ha chere bụ ọlụ dịrị nwaanyị nye nzukọ kraịst na mgbe a na-ebu ọnụ na otu ọ ga-esi wee nyere aka hụ na ọlụ dịrị ndị edoro nsọ ndị etere mmanụ dịrị ha mfe bụrụkwa nke nyere aka ka nzukọ kraịst gaa n'ihu nwanne anyị nwaanyị Nkiru ka anyị si n'aka gị wee malite e nwere anaka dị iche iche n'ụnọ ụka dịka i kwuru na mbụ onye hụtara onwe ya na anaka ọbụla ya tinye uchu hụ na ọ lụrụ nke ahụ ọfụma ihe dịka anaka ndị na-eje ezute ndị nwere nkwarụ ahụ ndị nwee nsogbu maọbụ ndị a tụrụ mkpọrọ ụmụ nwanyị na-eso na ya ụmụ nwoke na-eso na ya ụmụ nwanyị si na nzukọ kraịst wee pụọ kedu ihe a na-atụ anya bụ ihe a ga-esi n'aka ha wee were naghachite na ụlọ nsọ chineke ga-enye aka ka a hụ na ọnọdụ ndị a ha ga-aga leta na ebidara ya
Ee, dịka a na-aga ileta ndị ahụ adịghị n'ụlọ ọgwụ na ndị a tụrụ mkpọrọ ma ndị nwere ihe ha mere ma ndị enweghị ihe ha mere mgbe ha ga-aga ebe ahụ ha ga-ege ndị ahụ ntị mara ebe ha si enwe nsogbu mgbe ha pụtakwanụ ha ga-enwe ike ikwupụta ihe ha hụrụ ebe ha gara ọ bụrụ na ha nwegasịrị ọkwa dị iche iche nke ha nọ n'ime obodo a nwee ihe ha ga-emenwu site ebe ahụ wee nyere ndị dị otu a aka ụlọ ọgwụ ụfọdụ ọgwụ adịghị enwere ike kwụọ ụgwọ mana a gaghị enye ha ọgwụ otu kwesịrịnụ ma ọ na enweghị ndị ga-eleta ha anya enwere ike ndị gọọmenti etinyeghị mmadụ ole kwesịrị ịnọ na ụlọ ọgwụ ebe a ha hụ ihe dị otu a ha kwesịrị ka ha nye aka werekwa ozi a wee jee ebe dị mkpa na a ga-ama ihe na-eme ebe dị otu a ka ha nwee ike isi otu a wee nyekwara ndị ahụ aka ka ha si na ọnọdụ ha nọ wee nwere onwe ha ndị nke nọkwa n'ụlọ mkpọrọ ofu ihe ahụ ọ bụrụ na ha gaa ụlọ mkpọrọ ahụ hụ na ebe ahụ nwere ka ọ dị o kwesịghị n'agbanyeghị na ebe a na-ata ha ahụhụ mana o kwesịrị ịwụ ebe a- a- a ga-eme ka ọ dịkwa- ọ dịtụkwa mma maka ọ- iji gbanwee ndụ ha o nwee otu ha si gaa ebe a hụ na ebe a ekwesịghị ihe ọ na ha hụtara ebe ahụ ha kwesịrị ka ha chọkwa otu a ga-esi wejere ya ndị kwesịrị ị- ịmata ma ọwụkwa na ha onwe ha nọ na ọkwa inye aka ebe ahụ ha nye aka hụ na e mere ka ndụ ndị ahụ ndị kwesịrị na a ga-eweje ha e- n'ụlọ ikpe eweje ha ndị kwesịrị na a ga-apụga ero ya ebe ahụ e wee mee ka ha pụta ndị ihe dịgasị iche iche ekwesịrị ime ka ala dị mma maka e mee ma onye nọ na mkpọrọ o nwekwarịrị ihe kwesịrị na a ga-emere ya a hụ na e mechasịrị ihe ndị dị otu a ọ ga-enye aka n'obodo na ụmụ nwaanyị hụ ihe ndị otu a ha kwupụta ha agbana nkịtị n'ihi na ihe ekwupụtaghị nọ n'ime obi o nweghị onye ga-ama na mana e kwupụta ya a ga-enwerịrị ụzọ a ga-esi wee weta ihe ga-eme ka ọ dị mma e kwuru na ụmụ nwaanyị bụ ọdịmma obodo ya kpatara na mụnwa kwetakwa na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị bụ ọdịmma obodo na ha bụkwa ọdịmma nye nzukọ kraịst ebe a na-enwe ọgba aghara tigbuo zọgbuo na-ebidasị ụlọ nsọ ebe a na-eme ofufe nro kedu ihe ịma aka n'ihu na-apụta na ya gị nwa ga-eji aka gị gwa anyị ihe i che bụ ihe ịma aka n'ihu dị na ya gwakwa anyị oke na ọlụ dịkwara ụmụ nwaanyị nye nzukọ kraịst na-eme ofufe nro n'ọgbakọ dị otu a ịhụ na ọnọdụ ahụ bụ nke e nyere aka hụ na e meriri ma bibisie ma wulikwa ụlọ nsọ ndị a na-aga n'ihu
n'ụnọ nzukọ kraịst ọlụ dịlị ụmụ nwanyị ọ dị na baịbụl ị bịa na book of timothy e nwere ebe ọ sị sị ndị nnukwu ụmụ nwanyị nya ndị dị older ha kuzielu ndị obele a bịa n'ụnọ nsọ kraịst ebe a na-enwe maka na ị bịa n'ụnọ nzukọ nsọ kraịst ị fụ na ọ gwọkọrọ agwọkọ e nwere ndị dị mma e nwee ndị ọlụ ha bụ ntisa nwee ndị chọlụ eziokwu mana nwaanyị ọbụla ama na ọ nọ n'ime kraịst n'ime chineke n'ime nzukọ nsọ kraịst ọlụ ya bụ ikpe udo akwụkwọ nsọ kwukwa sị na udo ọ sị gị chụbe ya ka gị na onye ọbụla n'eziokwu na udo adịrọ mfe udo abụrọ ihe ị ya-anọ ọ bịala ọ ihe ị ya-agba mbọ na ị nwelie maka na ị nwee ike nọlụ onye nwerọ ihe i me ọ tụ ya ilo and i sobe ka i me ya ka i si mee unu anọ n'ilo mana akwụkwọ nsọ wee malụ maka chineke anyị a ma ọ machago anyị ọ nya kele anyị malụ ụdị mmadụ anyị bụ o wee denye ya n'akwụkwọ anyị malụ so na ọ dịlị ya na ọ dịlị nwaanyị ọbụla n'ụlọ nsọ kraịst tụmadị ebe a na-enwe nghọtahie ikpe udo ndị ka na-ebido ebido akuzielu ha atụzielu ha ụzọ dị mma akọwalụ ha n'obi umeanị na ọ bụrọ na nkwutọ ọ bụrọ na ịgba mgba n'obi umeanị na ịhụnanya ọ ya akwụkwọ nsọ gwalụ anyị ọ dị mkpa na ụmụ nwanyị na nzukọ nsọ kraịst na-enyelu ndị nwunye ụkọchukwu aka maka na ị sị ka ị rapụlụ ya sọ nwunye ụkọchukwu mmadụ one nwunye ụkọchukwu bụ mmadụ so ọ dị mkpa na ebe e nwelu mgbago eh, mgbasacha ụmụ nwanyị ka ọ dịlị ịchịkọnata ịtụkwa onye mekwala ajọ ihe ịtụ ọnya nju ya nyiri egwu ya sị ya nekwe na ihe i me adịrọ mma na akwụkwọ nsọ sị sị emezina otu a mana nwanne gị nwee mejọrọ emejọ gbaalụ ọ ihe dị mkpa na anyị na-eme anyị ọ na-adịkwa mkpa anọkata esikọ rikọ ọnụ ọ na-eweta udo ọ na-eweta ịdịkọ n'otu mgbe onye enwelu ndị si elikọ aṅụrịa ekene chineke enwere ị ma na ụmụ nwaanyị alaiki ka ihe aṅụrị egwu ụmụ nwaanyị alaiki ka ya ọ ihe na-ejikọ ọnụ so na ọ ihe dị mkpa ka ụmụ nwaanyị n'ime kraịst na-eme daalụ sọ ee n'ime izu ee, ọnwa a a na-eme mm, ibu ọnụ abịa fụta na ndị ụmụ nwanyị anglikan ị ga-asịkene ma ụmụ nwanyị na-efe ofufe nru na-eso ụzọ kraịst na-enwe ụbọchị dịgasị iche n'ime mgbe a a na-eme ibu ọnụ a na-ewepụta maka ndị nne kpọmkwem nke na-abịa nso a ndị anglikan na-eme ncheta mbọsị ụmụ nwanyị na mba ụwa niile ndị anglikan mechaa ndị roman katọlik eme ndị ọzọ a na-emegasị hmm. nke ndị anglikan na-abịa nso dị m ka n'ime izu ụka anyị nọ ya hmm. ka ọ ga-abịa kedu ihe kedu otu eh, mmemme a si malite
ihe gbasara Mothering Sunday bụkwanụ nwaanyị a na-akpọ Anna Jarvis na Philadelphia n'obodo nke USA bụ nne ya nwụrụ ka o lute wee sị ka ọ ap- ọ appreciate honour nne ya. o wee bido ndị mmadụ wee wee nụrụ wee like ya ihe o mee wee ị mago otu enyi ya sị na ọ dị mma ka anọkatakwanụ ka enwee mbọsị eji na-honour ndị nne o wee luo 1914 prezidenti mgbe anwa Wilson prezidenti Amerịka mgbe ahụ wee tinyezie ya n'iwu so na na Amerịka every second Sunday in May ha na-eji wee na-honour ndị nne ndị nne ọbụla mana o wee gbasazie ụwa niile gbasaa ebe niile a na-emezi ya ọ ihe a na-ewepụta mbọsị a ya-abịa nọ wee honour ndị nne ṅụlịalụ ha kenee chukwu maka ha abịakwa na naijiria bụ obodo anyị enwee ụbọchị ndị ụka dị iche iche na-eme anyị nwa bụ ndị anglican communion na-eme nke anyị na fourth sunday in lent ka a na-ewepụta maka ndị nne na katọlik na-emekwa nke ha mana ụfọdụ Ọ na-adabakọ anyị na ha like na arọ a ọ daba na mbọsị ndị Anglican na-eme ụka nne ka ndị Katọlik na-emekwa ụka nne so ọ bụrụ mbọsị anyị ji aṅụrị na-ekene Chukwu maka ndị nne anyị ndị tara afụfụ n'isi ụmụ ha ndị kwudo nọdosie ike ka di ha wee gaa n'iru ndị na-ekpele ekpele ndị na-ewepụta onwe ha ine anya ịbịa n'ụlọ nzukọ nsọ Kraịst ọbụla ụmụ nwaanyị ọlụ dị na ụmụ nwaanyị ya afụ ndị nọdosili ike ka Ana na Baịbụl nzukọ lụọ ọlụ dị na ya mee ihe dị na ya so na ọ ya ka otu a ka Mother's Day si wee bido na ntata anyị ejiri egwu egwu ndị nne anyị niile ebe ọbụla ha nọ anyị na-eje na-aselibreti ha
ngwa tinyetụ ọnụ n'okwu a ka ihe ga-apụta gasị ihe ka gị nke a ga-eme maka ọ sị na mbọsị e ji enwe aṅụrị mbọsị e ji eh, eli Agba akụ egwu. ngaji n'eze Mm. ka ihe unu ka enwe ihe ihe ga-apụta ihe pụrụ iche anyị ejighịkwa ụbọchị ahụ egwu egwuregwu Ọ- anyị na-enwe oke ọṅụ anyị akwadowego agụ egwu egwu dị iche iche mara mma anyị ga-abụ abụ anyị ga-akụ ngaji n'ebe eze hmm? ihe niile so ya anyị
ejekwa fụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ anyị ejekwa wejelu ha ihe ndị ụwa na-atụ n'ọnụ fụkwa ụmụazị kwa ụmụazị nọchie nso nye ha nye ha ihe

ebe a ka ihe mmemme nnọkọ ụmụ nwaanyị nke anyị ji wee bịa n'izu a bịara na njedebe kama tupu anyị ana aga m achọ ka anyị gụkwa egwu ahụ anyị gụrụ na mbụ ka anyị wee zie unu ozi maka na ya bụ egwu bụ oke ozi dị mkpa ka mmadụ tinye ya n'uche ọlụ Chukwu dịrị mụ na gị ọlụ ọlụ dịrị mụ na gị ọlụ ọlụ Chukwu dịrị mụ na gị

Mercy Ezeonghala deeme Nkiru Okeke ndewo daalụnụ mm. ọha na eze ndị Igbo ndị Naijiria ndị ọma na-ele anyị anya taa aha m bụ Ujunwa Kalọ Izu ọzọ nnọkọ ụmụ nwaanyị ga-esikwa n'ụlọ ọrụ NTA Igbo Ezue wee bịara gị